Mɛ aw fɛ anifasiti olu minnu ka don cɛsiri baara in na silamɛ na se ka cɛ diɲɛ kɔnɔ ko sara ala ala ka aw sera yan bi ka ɲininkali kɛ sunkalo kan sunkalo ye ala ka kaloba de ye nafa jumɛn bɛ sunkalo la ɛɛ donso n'an ko ko an bɛ sunkalo nafa fɔ sunkalo nafa a ye a tɛ kun kitabu kɔnɔ nafa min bɛ sunkalo la dan t'a la nka waati n'a cogo kama hali n'a kɛra dakuruɲɛ fila ye sunkalo nafa kan n bɛn'o fɔ lamɛnbagaw ɲɛna tari mɔgɔw na nafa sɔrɔ ala ka kaloba in na a se ka adamadenw na se ni fɛn dɔn i b'a sunkalo nafa dɔ ye jumɛn sunkalo nana kun dɔ de kama i n'a fɔ ala ɲɛ siranya fɛn min ye ko bɛɛ lajɛlen kun ye ala kira ko cogo di a ko rasul amri makhafatullah a ko ko yɛrɛ kun ye mun o de ye ala ɲɛ siranya silamɛ ɲuman filɛ nin ye ni ala ɲɛ siranya t'a la a tɛ se ka fɔ silamɛ cɛ ɲuman filɛ nin ye a bɛ siran ala ɲɛ silamɛ muso ɲuman filɛ nin ye a bɛ siran ala ɲɛ ala ɲɛ siranya de ye ko bɛɛ kun silamɛw bon ala ɲɛ siranya dun sɔrɔ man di fɛn min b'a to mɔgɔw bɛ ala ɲɛ siranya sɔrɔ ala de y'a kira mantonw dɛmɛ ka anw dɛmɛ walasa an bɛ se ka siran ale ala ɲɛ cogo min na ni sunkalo dili sunkalo nana de ka na d'an ma a nafa dɔ ye mun ye a b'a to an bɛ siran ala ɲɛ an b'o sɔrɔ kuranɛ kɔnɔ suratuli bakara la ala ko cogo di sun kan

walahi donsogo ni mɔgɔw siranna ala ɲɛ n'an siranna ala ɲɛ ala bɛ diɲɛlatigɛ k'an bolo i n'a fɔ alijana ne tɛ siran e ɲɛ tugun e tɛ siran ne ɲɛ jamana bɛ kɛ laadi jamana ye an bɛ lafiya diɲɛ kɔnɔ yan fo ka tɛmɛ ala bɛ hɛrɛ bɛɛ kan n'an siranna ala ɲɛ jɛnɛya bɛ dabila dɔlɔmin bɛ dabila sunyali bɛ dabila binkanni bɛ dabila mɔgɔ o mɔgɔ bɛ nin kɛ nin kɛbagaw fɛn o fɛn bɛ diɲɛ na o b'a kɛra tuma min na ala ɲɛ siran de tɛ kira y'o de fɔ ko son bɛ sunyali kɛ waati min na a b'a sɔrɔ ala ɲɛ siran t'a la n'i ye jamana lajɛ diɲɛ lajɛ bi diɲɛ bɛ degun min kɔnɔ bi sunyali degun tɛ o de ye jamana bila retard la jigi dalen bɛ ɲɛmaa minnu kan k'olu bɛ se k'a dilan ɔ n'olu y'a cɛ k'a k'o kun jɔni bɛna olu minɛ minɛ cogo t'olu la olu minnu kan ka sondenninw minɛ mɛ n'olu yɛrɛ y'a ta jɔni minɛ olu minɛ ni se tɛ ala tɛ ni ala faama tɛ nka kumana min na o b'o kɛ ka jamana nafolo cɛ k'a k'o kun wala ka mɔgɔ dɔ ta ta ala ɲɛ siran de tɛ yen ni ala ɲɛ siranya kɛra yen fɛn bɛɛ bɛ to a kɔnɔ cɛ muso na to a bolo a tɛ siran mɔgɔw ɲɛ n'a muso ye a denmuso na to a bolo ee an bɛ lafiya sabu sunkalo nana de ka na ala ɲɛ siran de d'anw ma pour an bɛ lafiya e y'a faamuya mɛ o y'a nafa dɔ ye o y'a nafa belebele dɔ ye sunkalo kɔnɔ n'an sunna sunkalo nafa dɔ wɛrɛ jumɛn ye ramadan yari ni sunkalo tɔgɔ yɛrɛ dara mun na ko a bɛ jurumu de sama adamaden jurumu sama aimant i n'a fɔ aimant bɛ nɛgɛ sama cogo min na sunkalo bɛ adamadenw jurumu sama ten ni an sunna sunkalo b'o de kɛ o de kama yafa kalo don n'an seginna an kɔ ala bɛ yafa an ma bon jurumu dun filɛ nin ne y'a lajɛ ne y'a ye k'a fɔ an bɛ ala wele ala k'an ka dugawu jaabi donc e b'a dɔn min b'a kɛ wa n'i y'a ye an bɛ taa karamɔgɔ fɛ yen ko ala deli an ye a bɛ ala deli ala t'a jaabi e b'a dɔn min b'a kɛ n'i y'a ye an bɛ saraka bɔ ka a ɲini ala fɛ ko ala k'an ka dugawu jaabi ala t'a minɛ e b'a dɔn fɛn min b'a kɛ wa foyi t'a kɛ ni jurumu tɛ jurumu de bɛ don mɔgɔ ni ala cɛ i bɛ ala wele komi k'i da fara ala tɛ ka dugawu jaabi mɛ ala b'a fɛ k'an ka dugawu jaabi ala b'a fɛ ka hin'an na ala ye sunkalo d'an ma sunkalo nana de yafa kalo don a bɛna an ka jurumuw yafa jurumu minnu bɛ an ni ala cɛ sunkalo bɛna o de yafa ka bɔ yen k'a jɔsi sunkalo yɛrɛ tɔgɔ dar'o la ko ramadan yarmidu zunub a bi jurumu de sama bon n'a y'o jurumu bɔ an ni ala cɛ siga foyi t'a la ala ka hinɛ bi jigin o ye sunkalo nafa dɔ ye bon a sabanan ye jumɛn ye walasa ka ko teliya ee an bɛ ko o ko la kɛnɛya de ka bon n'a bɛɛ ye ne ka kɛnɛ kira ko ko kɛnɛya ye masafugula de ye k'a bɛ kɛnɛbagatɔ kun na nka o yɛrɛ a fɔ a bɛ kɛnɛbagatɔ kun na ka yaala n'a ye nka kɛnɛbagatɔ ɲɛ t'a la banabagatɔ de ɲɛ b'a la kira ko ne ma kisi la mɛ o la kɛnɛya ka bon ni fɛn bɛɛ ye n'i y'a mɛn an bɛ taa seli i ka kɛnɛ de n'i y'a mɛn an bɛ taa maka kɛnɛya de bɛ yen n'i y'a mɛn an bɛ ala bato kɛnɛya de bɛ yen n'o tɛ ni bana nana e tɛ nin si diyabɔ e tɛ se ka seli ka fɛɛrɛ a ɲuman na e tɛ se ka taa Maka ka taa heji kɛ a ɲuman na e tɛ se ka jaga bɔ a ɲuman na e tɛ se ka silamɛya baara foyi kɛ a kɛcogo ɲuman na ni e man kɛnɛ bon sunkalo nana pour ka silamɛw furakɛ de k'an kɛnɛya kira k'o cogo la ko sumu tasihu a ye sun don n'a ye sun don n ka mantonw a bɛ kɛnɛya sun b'aw kɛnɛya hali n'a danna nin ma sunkalo nafa ka bon silamɛw kan ka ala deli ka nisɔndiya ka sunkalo kunbɛn hali n'a danna nin ma a nafa tɛ se ka fɔ ka s'a dan ma donc o la nin ye dɔɔni ye ka bɔ caman na faamuyali ko ɲuman yarabi ala k'a d'an ma. Inshallah, Ustaz Mohamed Keita

sunkalo nalen kɔfɛ ni silamɛ sunna ko mun bɛ kɛ sababu ye ka dɔ fara an ka sun baraji kan n'an y'a kɛ dɔ bɛ fara sun baraji kan ala kira nɛma ni kisi b'a ye kira ka sahabaw ni sunkalo kun sera olu tun bɛ nisɔndiya ka sunkalo kunbɛn o tɛ dan o ma waleya dɔw bɛ yen o tun b'o de kɛ n'o y'o kɛ dɔ bɛ fara sun baraji kan donc kira n'a ka sahabaw tun bɛ ɲɔgɔn dan ɲɔgɔn dan de tun bɛ kɛ baraji ɲinini la e ja ni suntɔ ye nin kɛ dɔ bɛ fara i ka baraji kan o dɔ ye jumɛn ye k'e to sun na n'e bɛ to ka ala ka kumakan kalan ka to ka kuranna kalan e bɛ sun na e ye kuranna dayɛlɛ to k'a kalan cɛ o cɛ y'o kɛ dɔ bɛ far'i ka sun baraji kan e bɛ sun na nka i tɛ se ka kuranna kalan nka e bɛ se ka taa sigi kuranna kalannaw kɛrɛfɛ n'o ye tafsiri kɛlaw ye e bɛ tafsiri lamɛn e b'o min kɛ dɔ bɛ far'i ka sun baraji kan n'i ma se k'o bɛɛ kɛ ee mɔgɔ min sunna mɔgɔ min sunna k'o tigi sunna kari a o baraji ka bon dɛ parce que kira ko nɛɛma ni kisi b'a ye a ko ni mɔgɔ min ye suntɔ dɔ sunna kari ko man aftara sa'iman hadisa na su nana ita ko man aftara sa'iman falahu mislu ajri min ghairi an yanqusa min ajrihi shay'a ala kira ko nɛma ni kisi b'a ye a ko ni mɔgɔ min ye suntɔ dɔ sunna kari e ye mɔgɔ min sunna kari k'a ka sun baraji bi di e ma a ka sun baraji ɲɔgɔn dɔ bi di e ma k'a sɔrɔ dɔ ma bɔ a yɛrɛ ta la a bɛ n'a fɔ e taara ka e ka papier photocopie e ka papier original bɛ bolo e bɛ fɛ ka taa déposer jamana sɛriwisida dɔ la donc e taara ni original de ka taa kopi k'a la original bɛ to e bolo nka e bɛ kopi di kopi bɛ mɔgɔw bila bon kopi in tɛ se ka dɔ bɔ e ka original la a tɛ se ka originaliya tiɲɛ a bɛ ten de a bɛ n'a fɔ ni mɔgɔ min ye mɔgɔ sunakari a tigi ye baraji min sɔrɔ a ka sun na ala b'o kopi de kɛ kopi kɛ k'o ɲɔgɔn dɔ di e yɛrɛ ma k'a ta to a bolo k'a tɔ to a bolo misala sisan i n'a fɔ sisan e sunnen don ne fana sunnen don donc ne ye n to sun na ka sunakari dɔ ɲini ka n'a di e ma e k'o kɛ sun tigɛ ye donc e bɛ baraji min sɔrɔ ala b'o baraji min kɛ nafa de ye nin ye ninnu kɛwale minnu filɛ nin ye ninnu bɛ dɔ de fara mɔgɔ ka sun baraji kan suntɔ ka kan ka nin kɛ o de kama a bɛ ɲini anw fɛ k'an ka ɲuman kɛ sunkalo ɲuman kalo de an ka hinɛ ɲɔgɔn na an ka balimaya siraw dilan ka teriya siraw dilan ka dɛsɛbagatɔ dɔ lajɛ sunkalo in na ka musaka ta ka taa d'a ma aa donc o ye koba kɛ dɛ e y'a tigi suma ka dɛ dani o de bɛ suntɔ ka baraji de dɛ ala ka musaka kɛ inshallah ɲininkali sabanan ani ɲininkali laban dala teliya la an b'a fɛ ka usutazi ɲininka tuguni sun yɛrɛ sun wajibiyalen don mɔgɔ jumɛn ni jumɛn kan

an donlen kɔfɛ silamɛya kɔnɔ sun bɛ wajibiya mɔgɔ de kan min balikuyalen don baliku sun wajibiya de kan a sabanan jumɛn ye sun bɛ wajibiya mɔgɔ de kan mɔgɔ min hakili ka ɲi hakilima mɔgɔ min hakili hakili ma tiɲɛ fa t'a la kɔrɔ fa t'a la mɔgɔ hakili baliku silamɛ sun b'o de kan jagoya ye a cɛman fara a musoman kan fɛn min bɛ sun yɛrɛ tiɲɛ mɔgɔ ka sun tiɲɛ k'a tiɲɛ yɛrɛ k'a bɛɛ tiɲɛ fi fi fiye i ka sunko ban ani min b'a a baraji dɔgɔya o ye fɛn dɔ lamɛn mɔgɔ mɔgɔ n'e tora sun na ka dumuni kɛ sunkalo tile fɛ n'e ye dumuni kɛ e ka sun tiɲɛna mɔgɔ mɔgɔ tora sun na ka ji min e ka sun tiɲɛna mɔgɔ mɔgɔ tora sun na ka pikiri kɛ e ka sun tiɲɛna wala e sɔrɔmu don e ka sun tiɲɛna nin bɛɛ ye fɛnw de ye min bɛ se adamaden kɔnɔ donc n'e tora sun na ka nin kɛ dɔrɔn e ka sun tiɲɛna ninnu bɛ sun tiɲɛna. n'i tora sun na ka fɔɔnɔ dɔnnibagaw ye a ko sɛgɛsɛgɛ dɔɔnin ko mɔgɔw fɔɔnɔ cogo tɛ kelen ye mɔgɔ dɔ bɛ yen n'a bɛna fɔɔnɔ a bɛ sin ka fɔɔnɔ siɲɛ kelen fɔɔnɔ bɛɛ de bɛ bɔ nka dɔw bɛ yen n'u fɔɔnɔna fɔɔnɔ bɛ tila ka dɔ bɛ bɔ dɔ bɛ kɔsegin ka jigin o mɔgɔ de ka ca ka tɛmɛ mɔgɔ min bɛ se ka fɔɔnɔ bɛɛ bɔ si donc o la min ka ca an bɛ taa o de kan fɔɔnɔ tɛ sun tiɲɛ nka a bɛ se ka sun tiɲɛ fɔɔnɔ kɛbaga yɛrɛ cogo la n'a y'a dɔn ka fɔ ale ka fɔɔnɔ cogo de ye k'a bɛɛ labɔ a ka sun ma tiɲɛ nka o mɔgɔ man ca dɛ min ta dɔɔni bɛ jigin a kɔnɔ o ta de ka ca ah, donc ni mɔgɔ min ta kɛra ten ni dɔ jigira i kɔnɔ e yɛrɛ y'a dɔn ko dɔ jigira n kɔnɔ e ka sun tiɲɛna donc e sigi i bɛ k'a fɔ ni sunkalo banna e b'a tile kelen sara nka o don n'i fɔɔnɔna sɔgɔma de fɔɔnɔ dɔ jigira i kɔnɔ e b'i yɛrɛ minɛ i tɛ dumuni kɛ i tɛ ji min e bɛ t'o cogo la ten fo ka sunkalo tile ban eh, sunkalo kalo ban ni sunkalo kalo banna i b'a tile kelen sara sabu i m'a dabɔ a kama kada o de bɛ wajibi e kan o la silamɛya kiti kɔnɔ donc o la fɛn min bɛ mɔgɔ ka sun baraji yɛrɛ dɔgɔya adamadenw an ka hakili to a la kosɛbɛ nin de mɔgɔ caman sɔrɔ o de ka e sɔgɔlanw labila e sɔgɔlan jumɛn a fɔlɔ ye jumɛn ye o de ye da ye adamaden da a bɛ kɛ sababu ye k'i ka sun baraji dɔgɔya

Yanni tile ka bin e sigi ka baraji sɔrɔ ka so a b'a ban pewu o la adamaden yɛrɛ kɔrɔsi da la da bɛ sun cɛn i n'a fɔ da bɛ dɔ fara sun baraji kan cogo sa n'i ye ɲuman kɛ na ye bon ɲɛ fana ɲɛ fana bɛ sun baraji dɔgɔya an ka hakili to a ra kosɛbɛ o dɔ jumɛn ye an bɛ apare tile ninnu na nɛti tile telefɔni bɛ bɛɛ bolo jalankolon minnu bɛ yen ni mɔgɔ bɛ to k'a filɛ lankolonbɔ ja ninnu mɔgɔ o mɔgɔ tora sun na k'a filɛ sunkalo tile fɛ aa a b'e ka sun baraji dɔgɔya a b'a dɔgɔya donc e bɛ sun na e ma se ka damu wɛrɛ foyi sɔrɔ e yɛrɛ la fo ka aparo de ta ka to ka jalankolon lajɛ k'e ni lafiya n'o ye i b'o filɛli min kɛ a b'e ka sun baraji bɛɛ ban mɛ e man ka filɛli kɛ fɛn na fo n'a kɛra ala ka kuranna ye k'i to sun na i bɛ kuranna de dayɛlɛ ka to ka kuranna lamɛn ka kuranna kalan o de ye hɛrɛ ye a dɔ fana jumɛn ye ɲɛ bɛ sun baraji dɔgɔya mɔgɔ minnu ni ala y'u gɛrɛsɛgɛ k'u ka gɛrɛsɛgɛ yɔrɔ bɛn sirada ma

n'o tɛ ni e y'a filɛ siɲɛ kelen aa ayi a cogoya ye ja kosɛbɛ e y'i ɲɛ bɔ a la ka tila ka i ɲɛ jɔ a la tuguni k'a jɔ a kan aa k'a filɛ ka ɲɛ donc fo ka damu sɔrɔ a la aa e ka sun baraji bɛ dɔgɔya dɛ de i b'i ɲɛ turunɛ ka bɔ a la o de ye hɛrɛ ye nin ka gɛlɛn nin ka gɛlɛn dɛ nin bɛ mɔgɔ caman ka sun cɛn bon sɔgɔla min sun cɛn kan a bɛ sun baraji ban tulo fɛnɛ e ka fɛn lamɛn fɛn min ni min dagalen don k'i to sun na kuranɛ kalan kama mɔgɔ ka o de lamɛn k'i to sun na mɛ n'i tora ka miziki danko dɔ de lamɛn ani ka to ka kɔrɔfɔli kuma kɔrɔfɔli bɛ kɛ yɔrɔ min na e bɛ taa sigi de ka to k'o kumaw lamɛn kuma lamɛnli ka d'i ye hali n'i ma kɔrɔfɔli kɛ mɛ a lamɛnli ka d'i ye e ka sun baraji bɛ dɔgɔya f'an k'an janto ninnu ani e ta yɔrɔ sunkalo tile fɛ i ka mɔgɔ woloma n'o tɛ sen bɛ taa n'i ye yɔrɔ la i man kan ka taa yɔrɔ min na n'e sera o yɔrɔ fasugu la a bɛ sun baraji dɔgɔya nka an bɛ dan yɔrɔ in na masha fɛn min bɛ sun baraji dɔgɔya a ka ca nka min nafa ka bon kosɛbɛ min ka ca anw fɛ yan popilɛri la bi diɲɛ kɔnɔ o de ye an filɛ ka min fɔ nin ye ala ka nafa ala ka an nafa bɔ ka kɛ ka an nafa ka silamɛ jama nafa ala k'o nɔgɔya ne ye saji keyita ka kuma faamuya an ye ɲininkaliba damadɔni min sɛmɛ a la inshala a y'an jaabi damadɔni na donc ala sɔnna don nataw la an bɛna sigi nin kɛnɛ in kan tuguni m3 tɔgɔ la inshala folikan an bɛna o di keyita ma an ka duw bɛ cogo min na bi

ko an ye silamɛ ye a dugawu sira kun a dugawu yɛrɛ ye silamɛ ka ban de an ka kɛlɛkɛminɛn don kana se diɲɛ foyi la nka silamɛ a ka na se kana ɲina dugawu kɔ dɛ dugawu de bɛ don an ni jugu cɛ dugawu de bɛ balaw wuli ka bɔ an kan ko gɛlɛn in dugawu de b'a wuli ka bɔ mɔgɔ

an ka du kɔnɔ ala ka gɛlɛya wuli gɛlɛya mana kɛ an ka jamana kɔnɔ ala k'a wuli an ka sigidara yarabi ala ka ala k'a wuli ka bɔ hamina gɛlɛn minnu b'an na ala k'a nɔgɔya an bɛ dugawu kɛ bɛɛ lajɛlen ye mɔgɔ mɔgɔ tulo b'an kan na mɔgɔ mɔgɔ ɲɛ b'an na nin waati in na an bɛ dugawu kɛ hamina min bɛ tumaumana min bɛ k'an lamɛn yarabi ala k'i ka hami nɔgɔya de min bɛ kan tumaumana min bɛ k'an lamɛn Yarabi ala k'i ka dugu jamana in kamanagan ni kɔnɔnafili min b'a kɔnɔ ni degun min b'a kɔnɔ ala k'a basigi ala k'a wuli ka diɲɛ jamana bɛɛ an bɛ dugawu kɛ diɲɛ jamana bɛɛ silamɛ jamana bɛɛ an bɛ dugawu kɛ bɛɛ hali kafiri jamana an bɛ dugawu kɛ o kana kamanagan dɛ sabu diɲɛ kolo ninnu kɔli ninnu ɲɔgɔn na de silamɛw ka hɛrɛ dɔw bɔ kafiri ka jamana kan n'i ma dugawu k'o ye ni gɛlɛya jigir'u kan aa ni sira nin tigɛra an n'o cɛ hɛ o bɛna hɛrɛ min d'anw ma n'a tigɛra a bɛ gɛlɛya dɛ a bɛ gɛlɛya dɛ dɛ an bɛ dugawu k'o ye diinɛ ko t'o la dɛ an bɛ dugawu k'o ye an yɛrɛ de kama diɲɛ bɛɛ gɛlɛya ala k'a ban eh, bana jugu nana sisan ko korona an bɛɛ sigira k'a filɛ ko a t'anw fɛ yan eh, a kɛra cogo di ka sɔrɔ a ma s'an fɛ a min da anw kan yan hali a m'o da o yɔrɔ mɔgɔw kan parce que an ka hɛrɛ bɛ bɔ jamana kɔfɛ jamana ninnu na ka hɛrɛ ninnu jɔ a jigira an bɛɛ kan donc o la dugawu de b'a wuli ya rabbi ala ka diɲɛlatigɛ gɛlɛya ban ala ka bɛn don ɲɛnamaya kɔnɔ ala k'an bɛn kelen ma sijan ni kɛnɛya labanko ɲuman ala k'a d'an ma ala k'an wasa kaloba in n'o ye sunkalo ye ya rabbi a kana na ka taa fiyewu ka tɔ to an ka hami na ka tɔ to an ka degun na a ka taa n'a bɛɛ lajɛlen ala k'an mago dilan a kɔnɔ a dabɔra hinɛ kama ala ka hinɛ suuru an kan a dabɔra yafa kama yarabi ala k'an ka jurumu yafa hɛrɛ o hɛrɛ b'a kɔnɔ yarabi ala k'a suuru an ni silamɛ bɛɛ lajɛlen donc o la n baden silamɛw dugawu kɔfɛ an bɛ folikan di bɛɛ lajɛlen ma an lamɛnbaga bɛɛ ma Yarabi an bɛ foli an n'an filɛbaga bɛɛ ma an bɛ dugawu kɛ bɛɛ lajɛlen ye an torasiti an yɛrɛ cɛ siri ka baara in kɛ an bɛ dugawu kɛ ye yarabi kalo te ko ɲuman ala k'a d'an ma kalo musaka ala k'a d'an ma ala k'an kɛnɛya ala k'an kɛnɛya ala k'o kɛ kira kanu kama a barika kama sali ala rasu ala k'o dugawu minɛ ala k'a sababu ɲuman kɛ ala k'an haminanko bɛɛ lajɛlen nɔgɔya an bɛ min ɲini ala sɔnna ka taa yarabi ala k'o nɔgɔya an tɛ min ɲini ala k'an n'o cɛ janya diɲɛ hɛrɛ lahara hɛrɛ ala k'a su an na diɲɛ tɔɔrɔ lahara tɔɔrɔ ala k'an kisi ka bɔ a bɛɛ lajɛlen ma ala k'an ka siratu tigɛ nɔgɔya i n'a fɔ sanmɛgɛru bɛ tigɛ cogo min na ala k'an ka siratu tigɛ kɛ ten an ka taa an yɛrɛ sɔrɔ alijinɛ kɔnɔ ala k'o nɔgɔya an n'an baden silamɛ kelen bɛɛ lajɛlen